vesi loloweza ndi yesaya 30 vesi yake 21 ndipo makutu ako azamva mawu kumbuyo kwa iwe akuti njira ndi iyi yendani inu mmenemo lero tiphunzira kuti ndizamvetsera kuyankhula kwa chifatse kwa mulungu usiku wina chikondi adali ali yekha mchipinda chake kufuna kugona chithunzithunzi cha chinthu chilichonse chinkaoneka ngati chikuyenda ndipo adachita mantha kenako mayi ake adalowa mchipindamo mawu awo oyankhulidwa mofatsa komanso mwachikondi adamuthandiza chikondi kupeza tulo kalekale mneneri wa mulungu eliya nayenso adachita mantha kenako mulungu adamulankhula mawu akachetechete eliya anali kuthawa kuti apulumutse moyo wake mkazi wa mfumu ahabu mfumukazi woipa yezebeli amafuna kumupha eliya adali ndi mantha moti mpakana adaiwala zozizwa zonse zomwe mulungu adamuchitira adaiwala zoti mulungu akhoza kumuteteza iye kwa mfumukazi yoyipayo m'malo mwake adathawa kwa masiku 40 nayenda makilomita ochuluka kuthawira mchipululu kenako adafika ku phiri la horebu nabisala kuphanga ukutani kuno mulungu adamfunsa Mutha kuona kuti Eliya adazimvera chisoni poona momwe iye adamuyankhira Mulungu. Ndagwira ntchito yanu mozipereka Ambuye, iye adatero. Koma Aisraeli akukanani. Agwetsa maguwa anu ansembe ndi kupha aneneri anu. Ndatsala ndekha. Ndipo tsopano akufunanso kundipha. Eliya anali kuuza Mulungu kuti, Ndakugwirani ntchito molimbika, mutha kuona kuti ndatopa komanso ndagwetsedwa mphwayi. Ndipo Mulungu anati, Tuluka nuime pa phiri lino pamaso pa Yehova, pakuti Yehova adutsapo. Mwa njira ina, Mulungu anali kumuuza kuti, Eliya, bwera kuno, ndikufuna ndiyankhule nawe. eliya adachita monga momwe mulungu adanenera kenako mphepo yamphamvu inang'amba mapiri ndi kuphwanya matanthwe koma eliya sadayime chifukwa sadamve mawu a mulungu mu mphepoyo mulungu sadali mu mphepo yamphamvuyo kenako kunachitika chivomerezi ndipo chinagwedeza phirilo koma eliya sanayimebe sanamumve mulungu mu chivomerezi Chitachitika chivomerezicho, moto woopsa udabuka, komabe Eliya sanamve mawu a Mulungu. Mulungu sanali mu mphepo, chivomerezi kapena m'moto. Pambuyo pa mphamvu zamphamvu zonsezi zachilengedwe, padali bata la kamphepo kayaziyazi ndipo eliya adamva mawu odekha chapansipansi mawu omveka mwachete ndipo mukunong'oneza koteroku eliya adazindikira mawu a mulungu adafunda nkhope ndi chofunda chake kenako adayima pa khomo lolowera kumphanga kuti amvetsere kwa mulungu mulungu anamfunsa eliya funso lomwe lija ukutani kuno ndipo eliya adayankha yankho lomwe lija lozimvetsa chisoni mulungu sanakwiyire eliya chifukwa chosiya kutumikira ndi kuthawa mulungu sanakwiyire chifukwa eliya anayiwala kumukhulupirira iye kunong'ona mofatsa kwa mulungu kunalankhula za chikondi cha mulungu mulungu ankamukondabe eliya ngakhale pamene iye ankadziona kulephera modekha mulungu anamulimbikitsa mneneri wotopayo Kenako anamutumizanso kukapitiriza kugwira ntchito, ndipo Mulungu anam'tsimikizira Eliya kuti sanali yekha. Ndipodi sadali yekha, chifukwa Mulungu anali akadali ndi omulambira okhulupirira 7,000 mu Isiraeli.